moni ndine jack nde amati tsoka sasimba iti koma eh, nkhani ya marcus nkhani ya marcus fakana ndakhala ndikupereka ma updates kuyambira chaka chatha eti ngati mukukumbukira ndi mnyamata oti amakhala ku tottenham ku uk ndi mayi ake bambo ake ndi azibale ake eti sono akukhala ku tottenham anali ndi zaka 18 chaka chatha ananyamuka kupita ku dubai holiday eti summer holiday ananyamuka ndi abale ake nde ali ku holiday kuja anakumananso ndi mtsikana wina eti samampanga identify kufikira pano nthawi imeneyoyo marcus anali ndi zaka 18 mtsikanayo anali ndi zaka 17 anda chakuti chakuti anali atasala miyezi 4 kuti nayenso akwanitse zaka 18 nde akuti anayamba chibwezi kumeneko Marcus ndi kamtsikana kenako nkumapanga zinthu zoti samayenera kutani kupanga tsono amayi ake amtsikanayo anthu akukhulupirira kuti ndi achiluya anaona mu foni mwake mwa mwana wawoyo mtsikanayo kunena kuti amapanga zinthu amagonana ndi Marcus nde iwo zinayipira ananyamuka ana, at, holiday yawo itatha sanapange kalikonse poyamba anadikira kuti holiday yawo ithe holiday itatha anamtenga mwana wawo kunyamuka kumapita ku uk atangofika ku uk kuimba foni ku polisi ku dubai kwaziwisa ku dubai kunena kuti kuli mnyamata kumeneko zina lake marcus fakana amapanga izi ndi mwana wanga iyeyo ndi adult mwana wanga ndi minor nde monga mwalamulo apolisi anakamugwira marcus anali asanabwerere ku uk eti marcus mpakana milandu ku dubai nde lamulo ndi lamulo eti anthu amanena kuti "Ah, anawo angosiyana miyezi folo onse ndi maejezi amodzi amayiwo bwanji analeka kunena ku polisi nthawi yomweyo chifukwa chani anadikirira kuti abwerere ku uk nde inali nkhani up and down koma lamulo ndi lamulo eti marcus anapezeka olakwa chifukwa chonena kuti anthu anayankhula kwambiri anthu anawukira kwambiri ku uk kutani anapezeka kuti marcus anapangidwa sentence to one year in prison ku dubai chaka chatha ku uk anthu mpakana m'misewu kunena kuti mmasuleni mwana mmasuleni eti and by the time amamu- amamupasa chigamulo mtsikanayo anali atakwana 18 koma lamulo ndi lamulo marcus anali adult uyo anali minor sichoncho ne marcus anamangidwa koma anthu anali akufayitirabe olo ku uk kumpakana mabungwe analowerera kuchonderera boma la ku dubai kunena kuti limtuluse marcus right? not only that amapempha mfumu sheikh mohammed kunena kuti chonde mpangire mwana pa- pardon nde chifukwa choti anapempha kwambiri they pleaded sheikh uja anavomera amfumu aku dubai anampangadi pardon marcus kunena kuti marcus akutha kutuluka azitani azipita anampanga pardon marcus anatuluka pa 3 july 2025 sanamalize sentence yake ya chaka chija wanyamuka wabwerera kwawo ku tottenham ku uk kwatuluka news lero kunena kuti marcus wamwalira wangokhala 3 months ati chomwe chachitika anatengana ndi mnzake mnzake wazamutenga ku nyumba kuti "Ah, kaya anapita out wakwera galimoto ya mnzakeyo mnzakeyonso wazaka 19 nde magamoto ku uk i don't know maiko ena koma ndionena kuti ngati gamoto yako isali insured ukamadusana ndi wapolisi pamakhala alarm amadziwa imaonesa kuti gamoto is- ilibe insurance amayithamangira nde apolisi gamoto yapanga blip kunena kuti ah, gamoto iyi ili ndi vuto ayamba kuyilondola eti nde apanga siren yawo ija kunena kuti gamoto ime umayenera kuyima umve kuti apolisi afuna anene kuti chani koma mzake wa marcus sanayime wayamba kuthawa nanga si amadziwa kunena kuti alibe insurance komanso alibe license ndiye kufuna kuwathawa apolisi atamuthamangisa for about 60 seconds kenako sanawaonenso nde apolisi aja amatani amazungulirazungulirabe kuti aone ngati atawapeze mu nthawi yomwe azungulirayo akuona pali ngozi akafike pafupi akayang'ane galimoto munali marcus ija yalowa pansi pa truck apolisi nkuthamanga a fire ambulansi kubwera pamenepo kuti athandize kuwanyamula kupita nawo ku chipatala marcus watani wamwalira iye anali pasenja chabe hmm? nzakeyo ndi amene anali ndi ma issues kuti akuyendesa gamoto opanda license ali kuyendesa gamoto opanda insurance komanso apolisi akuyimisa osayima ngati apolisi akuyimisa iwe osayima ndi mlandu nayenso ali ndi mulandu panopo kunena kuti wachita cause imfa by dangerous driving koma zoopsa tsoka lake marcus kunena kuti anthu mmene apangira fight kuti marcus atuluke anthu mmene apangira plead kuti marcus atuluke asakhale mpakana chaka mpakanadi mfumu ya ku dubai kuvomera kunena kuti chabwino tuluka kumpatsa pardon basi kungobwera basi kungobwera kuzafa Zikundimvetsa chisoni ngati kuti ndimamudziwa personally because I have talked about him and I have made updates about him kangapo eti so it's very sad kuti moyo sudziwika kuti penanso umaganiza kuti nde bola akanakhala mndendemo mpakana chaka akanakhala ndi moyo koma iyo nde nkhani ya Marcus Fakana zikomo kwambiri